Slánú, Redemption le Gearóid Ó Cúilte. Bhí cónaí ar Seth i gceantar dearóil den Bronx. Is ann a rugadh é, páiste aonair de chlann a chaith a laethanta ar an ngannchuid. Ní raibh ina thimpeall ach bochtanas, gioblacht agus éadóchas. Rinne a thuismitheoirí a ndícheall agus brionglóid acu go dtiocfadh feabhas ar an saol lá éigin sa todhchaí. Ach is annamh a tharlaíonn feabhas ar an scéal. Shocraigh Seth go luath go bhféachfadh sé féin chuige agus d'fhoghlaim sé conas airgead a thuilleamh trí ghoid agus rógaireacht. Arís agus arís eile, ghlac sé páirt sa choiriúlacht. Chaith sé a óige ag briseadh an dlí. Nuair a bhí sé deich mbliana d'aois, d'éag a mháthair. Fágadh gan treoir é, ó thug a athair don ól. Níorbh fhada ansin go raibh sé ina bhall d'fhoireann le gunnaí. Thit an lug ar an lag nuair a maraíodh garda slándála le linn robáil bainc. Gabhadh Seth agus gearradh príosúntacht 20 bliain air. Bhí dóthain ama aige sa phríosún smaoineamh ar a shaol, an saol a bhí á lot aige agus é fós óg. Smaoinigh sé ar a mháthair, a rinne a dícheall é a threorú agus a mhúnlú. An raibh seans aige a shaol a athiontú? Shleamhnaigh na blianta thart agus tháinig athrú meoin ar Seth de réir a chéile. Gach oíche ag dul a chodladh dó, smaoinigh sé ar a mháthair agus an dóchas a bhí aici dó. Smaoinigh sé ar gach iarracht a rinne sí dea-iompar a mhúineadh dó, agus níor éist sé. Thabharfadh sé cúl ar an seansaol. Dhéanfadh sé a dhícheall as seo amach cloí leis an dea-shampla a thaispeáin sí dó. Saoradh é agus thug sé faoi feabhas a chur air féin. D'fhág sé slán le Meiriceá agus na seanchairde, iad siúd a chuir ar strae é. Chuir sé faoi sa Ghearmáin, áit nach raibh aithne air.

agus b'in tús le caibidil dorcha. Fuarthas amach gur Ghiúdach é agus fágadh gan seans ar bith aige. B'fhuath leis an Gestapo na Giúdaigh agus bhí d'aidhm acu Giúdaigh a scriosadh ó thalamh an domhain. Cuireadh é, in éineacht leis na céadta Giúdach eile, go Belsen, campa géibhinn i dtuaisceart na Gearmáine. Dealbh agus dubhach ní raibh ina thimpeall ag Seth ach éadóchas agus fulaingt. Ba thromluí é gan éalú. Na céadta Giúdach thart air ocrach agus ainnis. Bhí an bás ar fud na háite, daoine ag éagaoin agus ag olagón. Ní raibh aon dul as. Lá i ndiaidh lae, seachtain ar sheachtain, bás agus cruálacht. Ó éirí gréine go dorchadas na hoíche, bhí uafás, sceon agus éadóchas i measc na ndaoine. Ach tríd na trioblóidí go léir, bhí uaisleacht agus mórtas le tabhairt faoi deara. Mhair lasair an dóchais ins na daoine. Thiocfadh deireadh leis an uafás lá éigin. Lá amháin, a thosaigh amhail gach lá eile, tháinig Seth ar phríosúnach Hans. Agus iad cromtha le chéile i gcúinne, labhair Hans leis. sonas agus aoibhneas na beatha ar a aghaidh. Labhair sé faoin saol a bhí aige tráth, saol grá agus aoibhnis. Ollamh le ceol a bhí ann. Nuair a thosaigh ré an dorchadais, d'éalaigh Hans agus a chéile agus na páistí go dtí an Eilvéis. D'fhill sé ar an Ghearmáin ina aonar, agus é den tuairim go mbeadh ar a chumas sólás a thabhairt dá scoláirí. Cheap sé go bhféadfadh an ceol dóchas a choinneáil beo ina gcroíthe. D'fhás an cairdeas idir an bheirt. Léirigh Hans an grá a bhí aige don cheol. Chreid sé gur ardaigh an ceol an spiorad, go mór in Ifreann Belsen. Bhí muinín aige sa chine daonna gur láidire ceol ná fuath. Le himeacht aimsire, d'inis Seth scéal a bheatha do Hans. Ba mhór an drogall a bhí air ag inseacht a scéil. Ba náir leis an caimiléireacht agus an dochar a líon laethanta a óige. Níor chlúdaigh sé aon phíosa dá scéal ó Hans. Labhair sé faoin tréimhse a chaith sé i bpríosún. D'admhaigh sé go raibh páirt aige sa dúnmharú ina óige. Bhí sé buailte cloíte le haithreachas don olc go léir a rinne sé. An dtabharfadh Dia maithiúnas dó riamh? Bhí sé croíbhriste. Labhair Hans, Cé go raibh saol sona sásta aige ina óige, thuig sé go maith na deacrachtaí a bhain le Seth. an chomharsanacht chrua dhainséarach, compánaigh gan anam gan chroí. B'eol dó an t-éadóchas a mharaigh an spiorad i Seth. Bhí sé comhbhrónach lena chás. Níor chuir sé milleán ar Seth don drochshaol a lean sé ar bhlianta a óige. Thuig Hans go raibh maitheas i gcroí Seth, maitheas a bhí soiléir do chách sa sorn fíochmhar seo. Shín sé lámh trua agus cairdis chuige. Tháinig an drochlá faoi dheireadh. Tháinig na saighdiúirí le liosta ainmneacha. Thuig gach éinne an sorn gáis. D'fhéach na príosúnaigh go neirbhíseach ar a chéile. Bhí sceon ina súile. Bhí Seth suaite nuair a chuala sé ainm Hans Greubel léite. Bhuail imeagla é. Ní féidir, ní féidir, ar seisean leis féin. Mhothaigh sé Hans ag éirí ina sheasamh. Sháith sé Hans síos ina chathaoir arís. Le taom misnigh ag borradh ina chroí, shiúil Seth suas chuig na saighdiúir. Tá tú ag lorg Hans Greubel. Féach anseo mé. Ar aghaidh linn, mar sin. Bhailigh an Garda amhrás le feiceáil ina shúile agus é ag stánadh ar Seth. Ansin le croitheadh a láimhe chuir sé Seth amach roimhe. Bhí Seth sásta. Bhí síocháin ina chroí. Ag deireadh thiar thall bhí sé slánaithe Shábháil sé a chara ón mbás. Bhí gníomh fónta déanta aige.